anyị na-achọ ka anyị recognize ya Mr. and Sir and Mrs. Anyafulu biko uh, he's a de- deputy controller general of customs ma ọ bịa holiday maka odogwu na-awa ji biko kwuru ọtọ ka anyị fụ ya anya Ehe. Ehe. ọkwa ọgọ nwoke ọ. Ọ dị mfe. ife ọ na-aza bụ ebekuo mmụọ nsọ emechaa kpọọ kọntena akpọ nga oku ee ebekuo mmụọ nsọ nsogbu adị ndị arụrụ ma na-atọrọ ọsọ ebekuo nnụa nnụa nnụa shinne ma ọ bụrụ tọọchị Ee, biko anyị na-akpọlite

biko ehe biko nọ Dikemba were oche ha olui Dikemba Obosi ya na ha nwunye ya dọkịta mrs Uchendu nwanyị okpu adịkwanụ m n'isi o maka ife m kpu ibe agba ọkwa okpu ife m kpu ife m kpu abụrọ okpu ebe ọ bụ mụ ka ị chọ ịjụ oke bọtụ ọzọ ka m taa ya ee biko anyị na-akpọlite Chief Doctor na Iyom Emeka Ọnụọra Chief Doctor Iyom na Iyom Emeka Ọnụọra ọ nọ nso Ogbueshi Ogbueshi aka rutere maka ndị Atlanta ara eje ife n'oge ejesiala etu ọ bụrụ ndị Atlanta maka fa ya anakwagbuo ndị new york na-abịa n'oge na-abụ ndị atlanta nwere ike na onye ebe a chi efo You know why? why Because it's our house. oh yeah nke ebe a bụ obi ndị igbo Yes. anyị anọdụ ebe a taa odogbo ụbọchị enweghị nyere anyị breakfast anyị ya anakpọ anyị aracha na ọ bụrụkwu ka ọ bụrụkwu ka otu imeara anyị ma ọkwa kato it's not bread and tea oi na ede ya isi ji aṅụ bread and tea nwa kama ya nye anyị ọkpa ọkpa wawa ee ọkpa ka anyị chọziri ịta anọ ya echi ọ bụ onye na nwere ọkpa ya ya dibe ee biko anyị na-akpọlite Uh, President ndị OPA Atlanta Obosi People's Association Mr. and Mrs. Nonso Motanya biko bịa nwere oche Ka nwunye ezi. Ah, ka nwunye. Ya ebe nwunye ị nọ. Ah, biko ah, biko anyị nwere a special guest a chọ ịkpọgota ọ bịa e nye ya oche na that second na that round table table 8 chief mrs Ada Ngoddy ọdụa nwanyị eze nwanyị Atani the wife of Igwe Atani ebe ọ nọ

biko ah, unu ma na ojoko Obosi bụ a member of um, Idemili Atlanta Idemili United Ide, biko anyị na-akpọlite President ndị Idemili United Atlanta Nze and Mrs. Sam Odiegwu nna anyị nyere something of Abacha ee biko bịagote gbagota bịa were oche

Igbo Union Igbo Union Atlanta gọvanọ president Igbo Union biko anyị na-akpọlitekwa president Idemili Community Union of Houston Idemili United Community Union of Houston, the president, Chief and Mrs. Patrick Anel. Nwanne anyị nwoke, Patrick Anel, ọ nọ nso? Biko, anyị na-akpọlite Chief and Mrs. Ebele Nzeakọ, oke osisi Idemili. ex-president Idemili Community Union of Houston ọ nọ nso biko kwụrụ ọtọ ka anyị fụ gị anya nwoke ọma Ide okay ka anyị na-agakwa n'iru anyị na-akpọlite Chief and Dr. and Mrs.

ama na mmiri mmiri izo na Texas agbadagwo ọ nọkwa ebe a na amarọ m ebe o jebe Ee, ee ngwa ka anyị na-eche ya, ọ bata e nye ya oche Ee, biko a na-achọ ka m kpọgote

Raf Ebozua Adigbo Obosi ee Adigwe ee ee gbagote ebe a gbagote ka ị nọdebe ọwụwa nwoke bụ uto ee biko e nye ya oche ebe a ya na nwunye ya Adigbo Obosi ee biko

asị na ọgọ dị mma n'ụwa Ah, ọ biko anyị na-akpọlite Nnanyelu Ibezue Nnanyelu Em, Nnanyelu ndị ụmụeze bịa ka ị nọdebe nwunye ọwụ nwoke bụ igwe

ya be nwunye ee fa nọdebe fa nọdebe nwunye igwe ee biko anyị na-akpọlite nze ifeanyị nwabude nnanyerugo nye aka mr and mrs ifeanyị nwabude

ka anyị wee bido so we are gonna start so we will uh, we will go ahead and fill up the seats as we go ahead but for now we wanna get started biko um, aha, eh, nna ya eh, ewere oche Aha. nye aka anya ọkọ mba ee ego eri eri dị na abada nwanyị abada agụ ee ọ na-atọ ị ị na-atụ maịlụ ma ọ bụrụ tọọchị m tọọchị m mee otu ọ sị m na-atụ maịlụ ee biko we want to get started Uh, we will be filling up the seats as we go along. Biko, uh, for celebrity, si egwu si onye ọkpọ onye a na-akpọrọ ya forgive ya. Na amakwanụ ụma eme. Amakwanụ ụma eme. Biko nụ. Um, anyị na-ayọ onye ọbụla chi ọzọ. Ọgbakọ ndị ichie. Onye ọbụla chi ọzọ ya gaba n'isi ebe enyi. ka anyị je dubata odogwu obosi na ndị be ya onye ọbụla chi ọzọ ndị nze ndị nze ndị na nze ọzọ na ọzọ ọgbakọ ndị chili ọzọ owu nwoke na-achọrọ ịkpa mba

igbe enyi n'igbo igbe enyi ndị otu igbe enyi a chọọ ụnụ ụnụ ya esi n'azụ wee gbagota biko oche fasikuni onye anọchikwana ya igbe enyi n'igbo achọ ka anyị tie live igbe enyi n'igbo ka a ya-etie live ọ bụghịzi nke a ya-etinye cd egwu a na-ara onye nwa m eme emi ọ bụrụ ka a hụ ka a ya-akụ ya akụ ka anyị nụ ya Odogwu Obosi o.

biko dj ee ebulu ji isi eje ọgụ anyị machasị Ee, maka na onye isi ka aka ka eje ọgụ ọ kụrụ kpọmkpọm ee biko ndị igbe enyi na-achọ ka fa tie egwu fa ya etie live live ọ bụkwọ CD nke ọ na-abụ kaset a ya-etie n'aka ụmụazị na-ama na egwu ụfọdụ na anyị eti eti

otu ndị Igbo si wele ekene Chineke maka ngọzi nke ọ gọzila anyị a kọọ ọlụ ugbo kọsịa o mepụta ife ewee cheta na o nwe onye mee ka ihe niile ndị a baa ulu n'ime ndụ anyị ewee gbakọta n'obi ndị Igbo si ka anyị kelee chineke site n'atụmatụ odogwu obosi bụ onye kpọrọ anyị niile oku si anyị n'ụbọchị taata ka anyị bịa ka anyị kelee chineke m ga-ayọ mmadụ niile ka unu soro m ka anyị gụọ egwu iji wee kelee chineke anyị o wee kpee ekpere otuto dịrị

anyị na-ekene gị n'ọgbakọ nke anyị gbakọrọ na mgbede a iji wee nye aha nsọ gị otuto anyị na-ekene gị na mmadụ niile ndị nọ n'obi nsọ nke ndị Igbo wee na-asị gị nna nke pụrụ ime ihe niile ekene dịrị gị n'aha Jizọs onye na-achị achị wee ruo mgbe niile ebighị ebi onye na-agba okwu ọ bịa na mmezu ọ dịghị onye dị ka gị ọ dịghịkwanụ chi nke a ga-eji wee maa atụ sị na o yiri gị ndụ nke anyị dị n'ụbọchị nke tata bụ site na amara gị ọ bụ n'ihi ya ka anyị na-ebute ụkpa ekene n'iru gị na-asị gị nna narị ekene n'aha Jizọs anyị wee na-ekene gị nna nke pụrụ ime ihe na ọbụnadị n'isi oru gị nwoke bụ odogwu obosi na iyom ya na ụmụ ya na ezinụlọ ndị nke a ndị nke gị Jehova wepụtaworo wee sị ka omenala nke ndị Igbo a bụ ịwa ji ọ bụrọ ihe ọjọọ n'anya gị ọ bụ ụzọ e si wee kene gị na amara nke ị mere anyị a wee na-asị gị nna nke pụrụ ime ihe niile ka ị gọzie ezinụlọ oru gị nwoke na nwunye ya na ụmụ ya ka i mee ka ihe na-agara ha nke ọma n'aha Jizọs nna nke pụrụ ime ihe na otu aka na-echekwa ụmụ oru gị niile ọbụnadụ ụmụ gị niile ndị si n'obosi wee pụta wee na-ayọ ngọzi nke gị n'ime ndụ ha ka ọrụ aka ha niile nke ha na-alụ ka ha na-aga n'iru n'aha Jizọs onye nwe anyị na Chineke na ọbụna zu izu na igwurube ndị ọbịa enyi na ndị ọgọ na ndị si na mba dị iche iche wee bịa ana m eche ha ncha niile n'iru gị na-asị gị nna nke amara mee ka ngọzi nke gị Chineke nna zokwasị dịka mmiri n'aha Jizọs mee ka nnọkọ nke anyị ga-anọkọ n'ebe a ka ọ bụrụ nke anyị ga-enweta ọṅụ n'ime ya ka ọ bụrụ nke anyị ga-eji wee na-egosi na ezie na ị hụrụ anyị n'anya ebe gị onwe gị hụrụ anyị n'anya ka anyịnwa wee na-ahụ onwe anyị n'anya mgbe anyị ga-anọsi ebe a jehova n'ime ihe niile ana m ayọ gị ka ị nara otuto n'aha jizọs n'ihi na i kwuwo sị na ọ dịghị onye gị na ya ga-ekekọ ngọzi nke gị ma ọ bụ otuto gị ihe niile nke anyị ga-eme n'abasị a- n'anyasị a bụ iji wee nye aha nsọ gị otuto a wee na-ayọ gị nna nke pụrụ ime ihe niile ka ị gọzie ọnọdụ a mee ihe niile nke a ga-eme ka ọ gaa nke ọma n'aha Jizọs ọ dị atụmatụ ọjọọ ọbụla nke onye iro ga-ebute iji wee bute ọgba aghara anyị na-akagbu ha ncha niile sị na ọ dịghị ngwa aya ọbụla nke onye iro kpụworo nke ga-enwe ike n'ebe anyị nọ nna nke pụrụ ime ihe niile ana m ayọkwa gị ọzọ na-eche oru gị nwoke bụ odogwu obosi na-eche iyom obidiya na-eche ezinụlọ a n'iru gị na-ayọ nna nke amara si na ndụ wee luo na ndụ ka ngọzi nke gị dịnyere ha n'aha Jizọs ka mgbe ọzọ n'arọ ọzọ na anyị ga-agbakọtakwa iji wee ṅụrịa ọṅụ n'ihe ọma nke gị Jehova meworo anyị ihe ndị a niile ka anyị yọrọ si n'aha ọkpara nwa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị

ee anyị na-achọ gị ka ị bịa butere obosi idemili na ndị igbo i butere anyị ọjị ee anyị na-akpọ ụmụ nwanyị ndị eze ndị nwunye ndị eze na ndị otu iyom na ụmụ nwanyị idemili ka fa bịa ka fa dute ya weta ọjị ka ọ bịa present ọjị Eh, yes Eh, ụmụ nwanyị Idemili ka unu dute ya ndị nwunye ndị eze unu ya esokwu wee dute ya ka ọ bịa ya those two chairs ya ka ọ bịa wee bute odo- bute ọjị ka odogwu obosi gọọlụ anyị ọjị Ee. akụ na-esi obi ike ọka o mere onye nze ka ị bụ afụgo m ka ị batarị batarị ka ọ na- ọ- ọ na ọ na atlanta opa biko bịakwuonu bịa join na ụmụ nwanyị obosi Atlanta. Mba, ee, ọ tụrụ ife ọkụ odogwu nkụzi okwu. Aha. Biko, a na-akwadobe ọjị ka odogwu obosi gwazi anyị obele okwu before ebutezi ọjị. Odogwu onye ichie, ee, ọzọ ya enyezi microphone ka ị gwa Igbo. ife ị na-emebe ehe iya Ee, a na-afụchasị ụnụ afụchagbado m ụnụ ncha anyị ma na abada nwere ndị ọ na-efit abada nwere ndị ọ na-efit ọ ya ka igbo ji sị na ukwu dị ruo obodo adịrọ mma ịgba ọtọ ọ ga-enwe ndị na-afọ amasị abada

anyị wee sị na anyị ebido n'ebe ife anyị ya-eji wee na-akwalite omenala anyị maka ọ bụrụ na anyị akwaliterọ ya na o nwerọ onye ya kwalitela ya kwalitela anyị ya na ụfọdụ na-aghọtafie na-ekwu okwu omenala pedole na omenala na religion ma ọ bụ ife gbasa ikweta na chukwu bụ ofu ife mana ọ bụrọ

mgbe ahụ sị ị na-asụ igbo a na-ele ya anya ka ndị amarọ ife kpata ọtụtụ na ndị be anyị ma ebe a ma ndị nọ n'ụlọ eye ekwe ka